Gburugburu ụwa niile, mmanya ọkụ esorola na ihe eji ama mba. Vodka si na Rọshịa, rọm si na Karibian, tekila bụ nke ndị Meksiko, wiski si na Skọtland. Afrịka nwekwara mmanya ọkụ nke ha. dị oke ire ma jupụtakwa na nka na ọgba aghara anyị na-akpọ ya ogogoro ụfọdụ na-akpọ ya akpụrụ achịa ndị ọzọ sị na ọ bụ mmiri sapele ma ọ bụ kaikai n'ebe ọchịchị ndị nkuchi dị ọ bụ ihe egwu nke na ha gbara mbọ imela ya ma n'ebe ndị obodo Afrịka dị ọ karịrị mmanya ọkụ ọ bụ njirimara ịgba mbọ na nnwere onwe dị n'ime karama biko nọnyere m n'ihi na akụkọ ogogoro a nwere ike ịwụ gị akpata oyi ọ bụrụ na ụdị akụkọ a na-amasị gị biko denyere anyị aha gị ka ị nwee ike na-enweta akụkọ sayensị nke obodo anyị mbido ogogoro bụ nnọọ onyinye nke eke n'onwe ya mmiri ụtọ si n'osisi ngwọ maọbụ nkwụ nke a hapụrụ ka ọ gbaka ụmụ nje yeast na-adakwasị ọtọ bịrịbịrị dị n'ime mmanya ụtọ a ma gbanwee ya ọ ghọọ mgbaka mmanya nwetụrụ obere alcohol n'ime abalị ole na ole mana ndị mba afrịka hụrụ karịa otu a ọ bụghị naanị mmanya ka ha hụrụ kama ha hụrụ ohere iji nụchaa ya ma mee ka o siwanye ike karịa otu ahụ iji mepụta mmanya dị ire ma dịkwa ebube nke a bụ mbido nka nke ya na ike ọchịchị ga-ama aka ma emesịa Ị ma ihe omimi dị n'imepụta ogogoro? Ọ bụ ngwa eji eme ya nke gụnyere nche mmiri igwe nke eji ụrọ megide n'ala, ọkụ na-ere ere, ya na okporo dị n'ime mmiri njụoyi nke na-eduzi nkupụ mmanya ndị ga-emecha ghọọ ogogoro ntapụ ọbụla bụ oke ihe iyi egwu ma akpachaghị anya oke okpomọkụ nwekwara ike ime ka ajọ ihe bụ metanọl banye n'ime mmanya ogogoro metanọl bụ nsi ọjọọ na-adị na mmanya gbakara agbaka nke ụmụ nje na-emepụta dịka ha na-erida pektin dị n'ime mmanya ngwọ ọbụladị kpọm ya nwere ike ime ka isi kpuo mmadụ ma ọ bụ gbuo onye ahụ egbu ndị osi mmanya bụ aka ochie amarala ihe a na-ewepụ n'anụ nke mere na ha na-awụfu ntapụta mbụ nke mmanya ogogoro ihe ndị ọzọ na-atapụtazinụ bụ ya bụ isi a hụrụ kwaba okpu bụzi ogogoro kedu ihe i chere maka usoro mmepụta ogogoro o ziri ezi ka o jupụtara n'ihe egwu biko tinyete ọnụ n'okwu a Ogogoro karịrị mmanya ike. Ọ na-akwado agbamakwụkwọ, ịgọ ọfọ, ọgbakọ ụmụnna, egwu na ọchị. N'ebe ụfọdụ dị, ọ bụ ọgwụ na anwansi nke ha, ma n'ebe ndị ọzọ dị, ọ bụ karama ọgbaghara. Ude ogogoro gbaliri n'obodo ọbụla ịṅụ ya bụ isonye n'akụkọ na njirimara jikọrọ ụmụnna. Mana ọrụ ogogoro akwụsịghị n'omenala ụmụnna. Ọ bakwara uru n'ọgwụ na n'ụlọ ọrụ mmepụta. Akụkọ ogogoro bụ nke anyị. Eji m n'aka na i debanyela aha gị ugbu a. O ruru na narị afọ nke iri abụọ Owuwu na mgbasa mmanya a bịara ndị British ụjọ na ntaji anya. Ọ dị oke ire ma dịkwa oke ọnụ ala n'ahịa. O kweghị ha nchịkwa. Ya mere n'afọ 1910 Ndị nkuchi a tinyere iwu machibidoro imepụta na ire ogogoro. Ha sị na ọ bụ ahịa iwu, mana mmachibido a machibidoro ogogoro akwụsịghị mmepụta ya, kama ọ kpaliri nrụpụta ụlọ nsi mmanya nzuzo dị iche iche, nke mere ka ogogoro karịzie mmanya ma bụrụkwa nka na-egosi mgbalị na nkwechigide otu mba mmachibido ọchịchị ndị nkuchi akwụsịlighị amamihe na nke a bụ ọnatarachi ndị oshi mmanya mụtara ụzọ dị iche iche ha nwere ike isi memaa mmanya a ọ bụrụzie egwu eji Ogogoro megharịrị, gbanwee, nọgide ma fesaa ka akụ. O sitere n'egbere mmiri ruo n'obodo ndị mepere emepe, sitekwa n'ahịa ruo n'ọgbakọ nzuzo. Karama ogogoro ọ bụla bukwa. ihe iyi egwu na ugwu n'ime ya a bịa na sayensị ogogoro bụ etanọl nke bụ otu mmanụ e ji akwa ụgbọala mmanụ ekwu nri ya na mmanụ nsacha ọnya ire ọkụ ya na-acha anụnụ anụnụ na-enwukwa n'ụlọ ekwu na n'ụlọ nchọpụta kemịstrị etanọl bụ ya jikọtara sayensị ụwa na mmanya e jiri mara mba Afrịka. Ma n'ime obodo a ma kemịstrị a ama, ọ bụrụ na ire ọkụ ya na-enwu ọfụma, o gosiri na ọ dị mma ọṅụṅụ, mana ọ bụrụ na ọ na-akwụ anwụrụ, mwụfu ka a ga-eme ya. Ogogoro abụghị naanị mmanya ọṅụṅụ. Oke ethanol dị n'ime ya mere o jiri baa nnọọ uru n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ onye iro nje nke e ji asacha ọnya ma ọ bụ ngwa ụlọ ọgwụ. E ji ya abanye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ na-akụjụ akwara na-enye mmadụ nsogbu. ọ bụkwa mmanụ maka oriọna ma ọ bụ ekwu nri e ji ya agbasa ihe n'ụlọ nchọpụta ogogoro abaala nnọọ nnukwu uru n'ezinụlọ nakwa n'ụlọ ọgwụ ọ kacha n'oge ụkọ ngwa ọgwụ mana uru niile a abụghị n'efu e nwere ihe iyi egwu dị na ya Ọ bụrụ na ejikwaghị isi mmanya mmiri ya ọfụma, methanol na mmanụ ọjọọ nwere ike ịbanye na mmanya esicharala esi, esibiga ya oke, ike ya nwekwara ike ịkarị akarị. Ọrịa nsi so mmanya esighị ọfụma aga na-echetara anyị ihe iyi egwu dị na ihe ejikwaghị ọfụma. Ma, kedu ka ogogoro ga-esi pụọ n'ihe iyi egwu ma gbagoo n'ogo ịbụ mmanya nwere ugwu n'ụwa dum? Kedu nnọọ ihe i chere? Tinye uche gị n'ọgba okwu dị na mgbada. Taata, a ka nwekwara uche abụọ n'ebe ogogoro dị. Otu ndị hụrụ ya naanị ka ekuke mmanya dị ọnụ ala. Ma n'ebe ndị ọzọ dị, ọ bụ oke omenala tozuru ịkwanyere ugwu na gburugburu ụwa dum dị ka tequila ndị Mexico ma ọ bụ vodka ndị Russia. Ụlọ ọrụ dị ka ndị Pedro enyela ogogoro ihu ọhụrụ ma bulie ogo ya site n'imezi ya ọfụma, o wee bụrụ karama nwere ugwu ma tozuo ibufe mba ofesi. ọ bụrụ na e jikwaa ya ọfụma ogogoro nwere ike ịkwado ụlọ ọrụ mmepụta dị iche iche e nwere ike isi na ya mepụta sanitaiza bụ mmanụ ịchụ nje o nwekwara ike bụrụ ide ga-ejigide mmepụta ethanol n'ọdịnihu akụkọ ogogoro agwụbeghị O nwere ihe ndị a ga-amụta n'ime ya maka echi. Bido n'ọkụ osisi ya ruo na mmiri njụ oyi ya. Bidokwa n'omenala obodo ruo na oche nri mba ụwa. Ọ na-akọ akụkọ nkwechiri, sayensị na mmụọ. Na ntapụta ya ọbụla, e nwere kemịstrị na omenala. Ma, e nwekwara ike ọdịnihu mba Afrịka dịkwa n'ime otu ntapụta a. Ya mere, oge ọzọ ị nụrụ maka ogogoro, cheta na ọ karịrị mmanya ọṅụṅụ. Ọ bụ akụkọ ihe mere eme dị na karama. ọkụ nke ire ọkụ nakwa mmụọ nke otu mba. Tinyere anyị aka, debanye aha gị ma soro anyị kesaa akụkọ sayensị mba Afrịka.